ndimafuna ndikambe za mphamvu yakuchotsa tchimo mkati mwa moyo wa munthu Ah, baibulo likulankhula mawu ku yohane chapter 1 verse yake ndi ya namba 29 yohane mbatizi akulalikira mu chipululu yesu khristu asanayambe ntchito yake anangodutsa yohane mbatizi anasiya kutumikira namuloza yesu khristu anthu ali nkuona nanena kuti onani mwana wa nkhosa uyo amene achotsa tchimo lonse la dziko lapansi mumvetsetse bwinobwino mukawerenga ananena kuti onani mwana wa nkhosa uyo amene achotsa tchimo lonse laja la dziko lapansi zindikirani kunena kuti tchimo mumkati mwa moyo wa munthu limachotsedwa ndi mphamvu ya yesu khristu tchimo mumkati mwa moyo wa munthu silichotsedwa ndi kupemphera Tchimo mkati mwa moyo wa munthu silichotsedwa ndi kusala kudya. Tchimo mkati mwa moyo wa munthu silimachotsedwa ndi kupereka kapena kukwera phiri. Mundimvetsetse bwinobwino ndikutanthauza chani. Ndifuna kutanthauza kunena kuti sikusala kwanu kumene kungakupangitseni inu kukhala oyera pamaso pa Mulungu. Sikusala, sikupereka kwanu kumene kungakupangitseni inu kupe- kulembedwa m'buku la mwana wa nkhosa. Koma ndi kulapa Kuvomereza ndi kumulandira Khristu Yesu kukhala Mbuye ndi Mpulumutsi wa moyo wako ndi kumene kumakupangitsa kuti muzu wa tchimo uchoke mkati mwa moyo wako. Tamvetserani, anthu ambiri timaganiza, anthu ambiri amaganiza, anthu ambiri amalankhula, anthu ambiri timayesa kunena kuti tchimo ndi limene limachita kuonekera kunja. Pa nthawi imene wachita chigololo nkumaona ngati limenelo ndiye tchimo, pa nthawi imene waba nkumaona ngati tchimolo ndi limenelo, pa nthawi imene wapha nkumaona ngati tchimolo ndi limenelo. Koma tchimo ndi muzu umene umakhala mkati mwa mtima mwako ndi umene umabereka chigololo ndi umene umabala kuba ndi umene umabala kupha kutanthauza kunena kuti mkhristu yesu akalowa mwa iwe ukamulandira amakazula muzu umene uja wa zoyipa kotero munthu wina aliyense angakhale iweyo utasiya kuba angakhale iweyo utasiya kupha angakhale iweyo utasiya kutamba koma ngati sunalandire mkhristu yesu kukhala ambuye ndi mpulumutsi wa moyo wako zindikira kunena kuti tchimo lako lija lazilala likangokumana ndi madzi a chinyontho, libala zipatso zake ndipo liyambiranso mkati mwa moyo wako. Ndi chifukwa chake pali mawu onena kuti, Onani Mwana wa nkhosa wa Mulungu wamoyo, amene achotsa tchimo la dziko lonse lapansi. Zindikirani kunena kuti tchimo limachotsedwa ndi Khristu Yesu. Pa nthawi imene inuyo mwalandira Mkhristu Yesu kukhala Ambuye ndi Mpulumutsi wa moyo wanu, ndi amene amalowa nakazula muzu wa tchimo mkati mwa moyo wako. dziko lapansi mapemphero anu komanso azibusa ali ndi mphamvu yakudula masamba a mtengo umeneyo wa tchimo koma mvula ikabweranso yachinyontho mukakumana nawo anzanu amene sanabwere pamaso pa mulungu akakuthirirani ndi mawu oyipa akakuthirirani ndi, zipa- ndi mizu yawo ndi mphamvu yawo yoyipa m'machezedwe yawo mtengo uja ngati sunadulidwe umayambanso kubala zipatso ndiye zimayambanso kuonekera kuti ndiwe wazigololo zimayambanso kuonekera kuti ndiwe wakupha zimayambanso kuonekera kuti ndiwe wakuba chifukwa cha chani mapemphero anu anangokwanitsa kudula masamba okha chifukwa cha chani azibusa anu anangokwanitsa kudula masamba okha koma pamene mvulanso yabwera yothirira mtengo wa muzu wa zoyipa uja umayambanso kubala zipatso zake zoyipazo koma mkhristu yesu ukamulandira ndikulowa mkati mwa moyo wako amakazula muzu wa zoyipa uja ndi pamene sukhalanso ndi mphamvu yobwerera ku zigololo ndi pamene sukhalanso ndi mphamvu yobwerera kwa kuba ndi pamene sukhalanso ndi mphamvu yobwerera ku mabodza chifukwa walandira mkhristu yesu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wako so si mapemphero anu amene akuchotsa tchimo mkati mwa moyo wako si kusala kudya kwanu kumene kuchotsa tchimo mkati mwa moyo wako si kupereka kwanu kumene kumachotsa tchimo mkati mwa moyo wako koma ndikulandira mkhristu yesu kukhala ambuye ndi mpulumutsi wa moyo wako ndimafuna ndipemphere ndi wina aliyense kumene ali wina aliyense amene akukhulupirira izi zimene ndili kunena wina aliyense amene akhulupirire pemphero limeneli kunena kuti mwa mkhristu yesu mpulumutsi wa moyo wanga akupangeni kukhala womulandira ndi womukhulupirira kuyambira lero tsopano khulupirirani yesu ndi kumulandira akhale ambuye ndi mpulumutsi wa moyo wanu kuti achotse tchimo mkati mwa moyo wanu zindikirani muzu wa tchimo ndi umene umakhala mkati umene umadulidwa ndi mkhristu yesu amene amachotsa tchimo la dziko lonse lapansi ndi yesu khristu mwana wa mulungu wa moyo wa ku nazareti ambuye akudalitseni pangani like share and follow kuti tidzitsitsimuka limodzi amen